Dia dhaoibh go léir agus fáilte thar n-ais go dtí an dara lá do Comhrá Tech Féile 2021. Is mise Jamie Ó Flannúra ón gclár TechSpace agus liom inniu tá Oisín Ó Cadhain, go raibh míle maith agat Oisín as ucht a bheith liom inniu.
Go raibh míle Jamie. Deas tú a fheiceáil.
Deas tusa a fheiscint chomh maith. Tosnóimid amach Oisín b'fhéidir faoi do chúlra féin agus inis dom fút féin agus cárb as duit agus b'fhéidir do chúrsaí oideachais, do bhunscolaíocht, meánscolaíocht.
Foirfe, yeah. So hi, is mise Oisín Ó Cadhain, is as Maigh Eo mé. Chuas go dtí meánscoil i Caisleán an Bharraigh

Ar fheabhas nó an mheas so? Chaith tú do chuid um, I suppose do chuid ama ag oibriú le do thuismitheoirí nuair a bhí tú óg agus an é sin a fuair tú saghas an inspioráid b'fhéidir?
Yeah, cinnte. Um, bhíos eh, i- like, ag obair é- leis ríomhairí fad ón a bhí mé dhá bhliain déag d'aois. Um, is cuimhin liom um, bhí mo mháthair ag múineadh um, ranganna ar like, ríomhairí. i 2000 is b'fhéidir 5, 6, 7 agus theastaigh uaithi foghlaim conas suíomhanna idirlíne a chruthú ach níor theastaigh uaithi ligint ar aghaidh nach raibh a fhios aici conas iad a chruthú fad is a bhí sí ina gceannas ar a comhlacht féin. So ghlac sí mise fad is a bhí mé thart ar 13 bhliain d'aois chuig ranganna oíche chun foghlaim conas suíomhanna idirlíne a chruthú. ionas gur féidir léi foghlaim conas é a dhéanamh agus bhí sí ag ligint ar aghaidh like oh theastaigh mo mhac anseo conas suíomhanna a chruthú so tá sé saghas óg so tá mé ag déanamh leis é um, ach in ndáiríre bhí sise ag iarraidh uh, foghlaim conas uh, suíomhanna idirlíne a chruthú í féin ach uh, uh, Bhí sin mo chéad like taithí ag cruthú suíomhanna idirlíne agus.
Sin thar barr. Sin an-shuimiúil agus I suppose sin é an saghas áit a fuair tú an inspioráid ó do thuismitheoirí. Agus ar chaith tú mórán ama ag oibriú leo, ag oibriú sa chomhlacht leo ansan ó agus tú i do dhéagóir? Chuile samhradh agus you know laethanta saoire scoile den chuid is mó, like just

ag scríobh cód iomlán don chomhlacht agus anois cúig bliain as an coláiste anois tá mé fós ag scríobh cód. Ar fheabhas!
Ana-mhaith ansin! So chuaigh tú i mbun staidéir ríomheolaíocht agus an tar éis sin deis a fháilt bheith ag oibriú le do thuismitheoirí, cén coláiste ar d'fhreastail tú air? D'fhreastail mé ar Choláiste Ollscoil Bhaile Átha Cliath. Ar fheabhas, ana-mhaith, agus chaitheamar cúpla bliain le chéile ansan ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus bhíomar bainteach le Teach na Gaeilge chomh maith agus an Ghaeilge a chur chun cinn. An mbeifeá in ann kind of léiriúchán a thabhairt ar na deiseanna a bhí agat agus tú i gColáiste Ollscoil Bhleá Cliath ó thaobh an Gaeilge de ar dtús agus fiú na deiseanna a bhí ann agus tú i mbun ríomheolaíocht a staidéar sa choláiste chomh maith?
Cinnte. So mar is eol duit d'éirigh linn fanacht i dTeach na Gaeilge i UCD. Ba é árasán ar champas ina raibh roinnt daltaí ann ina rabhamar go léir ag labhairt as Gaeilge agus ag cur eachtraí as Gaeilge ar fáil i gcomhair na ndaltaí sa choláiste. Ba é sin mo chéad uair ag labhairt Gaeilge go rialta óna bhíos sa bunscoil lán-Ghaelach so bhí sin deis iontach dom mo chuid Gaeilge a fheabhsú agus a choimeád. Bhí an t-uafás like deiseanna ar fáil leis an Ghaeilge agus leis an teicneolaíocht. Chuamar chomh fada leis an Albain ar turas chun like bualadh le na coláistí ina raibh scéimeanna cosúla leis an ceann i mBaile Átha Cliath ach seachas ag leis an nGàidhlig agus ó thaobh an teicneolaíocht de bhíos ag obair sa Clúdaigh an caidéan Gaeilge ar Entrepreneurial Innovation Academy laistigh de, bhí lonnaithe UCD agus thug sin deis dom foghlaim conas cruthú kinda comhlacht agus chun spreagadh bhí sé like lonnaithe ansin chun spreag daoine chun rudaí a chruthú leis an teicneolaíocht bhí Bhíos ag múineadh cúrsaí samhraidh i Design Thinking is a leithéid. It was cinnte deis iontach chun foghlaim like níos mó ná cad a fhoghlaim tú like i rith an lá sa like sa ranganna. Bíonn, tugann you know an scéim cónaithe agus Innovation Academy deis agat you know eachtraí a chur le chéile agus yeah.
like, rudaí yeah so bhí sin cinnte like iontach iontach.
Thar barr, Oisín. Agus tá sé an-shuimiúil a bheith ag smaoineamh siar anois agus na na deiseanna a bhí againn chun an Ghaelainn a chur chun cinn, ní amháin le cúrsaí díreach an teanga de ach cúrsaí cultúrtha de agus an ceol agus rudaí, bhíomar in ann imeachtaí a eagrú agus cinnte d'aon mac léinn atá ag féachaint ar seo, is deis iontach é mar a roghnaigh tusa cúrsa ríomheolaíocht ach fós an Ghaelainn a úsáid laistigh de do cuid do cuid saoil sa choláiste chomh maith. Oisín b'fhéidir go mbogfaimid ar aghaidh agus ag féachaint ar tar éis an coláiste chuaigh tú i mbun post le Accenture agus conas a tháinig an deis sin suas tar éis ríomheolaíocht a dhéanamh sa choláiste agus an mbeifeá in ann b'fhéidir léiriúchán or nó rá le b'fhéidir mic léinn atá ag féachaint ar seo Conas a théann tú i mbun deis a fháil d'oibriú ag comhlacht tar éis cúrsa ríomheolaíochta a dhéanamh?
Yeah, cinnte. Fuair mé an deis internship a dhéanamh fad is a bhí mé tar éis ag críochnú an tríú bliain in Accenture. Deis iontach a bhí ann mar bhí siad ag cruthú Innovation Centre in ionad Innovation Academy an uair seo agus bhí sin iontach suimiúil mar bhíos in ann feiscint like conas a thosnaíonn rudaí mar seo sa choláiste ach anois bhíos ag obair i comhlacht ina bhfuil 400,000 duine ag obair in Accenture agus fiú laistigh de sin bhí siad ag iarraidh like feabhas a chur ar like an teic a bhí acu agus bhí siad ag bunú um, you know, comhlachtaí nua laistigh den like, comhlacht mór. Um, so bhí sin iontach suimiúil um, dom. Um, oh, so chaith mé an samhradh ag obair ansin and then tháinig mé ar ais um, nuair bhí mé um, críochnaithe mo, mo uh, céim um, agus An príomh, an chéad eh, post a bhí agam laistigh de Accenture ná ag eh, stiúradh eh, ríomhairí em, don, don stáit, em, don, don chóras airgeadais. Em, so bhí sin eh, iontach shuimiúil. Em, b'fhéidir 22 bliain d'aois agus i gceannas ar 5,000 ríomhairí agus ag casadh ar siúl agus as, ná chuile rud agus chuile uair go mbrisfeá like ROS nó PAYE bhíos buartha agus ag déileáil leis. So fuaireas an t-uafás foghlaim agus taithí ag obair ansin agus ag feiscint like cé chomh mór is gur féidir leis na rudaí seo éirí agus bhí sé iontach suimiúil chun triail a bhaint as I guess. Um, Ar fheabhas, yeah, no, sin ana-mhaith. Um, sin, agus ana-shuimiúil, I suppose, gur, gur é sin an céad post a fuair tú a- tar éis a bheith tar éis an cúrsa ríomheolaíocht a dhéanamh sa choláiste. Agus ansan um, bog tú ar aghaidh agus bhí tú ag oibriú mar innealtóir bogearraí. Um, agus raibh sé sin, ar tháinig sé sin as an, ar chuir tú isteach ar tar éis um,

so thosaigh mé ag dul ar lorg post and ní raibh seans ehm agam i mo chomhlacht féin ach fuair mé post i chomhlacht darb ainm ConsenSys ag obair mar eh yeah eh innealtóir bogearraí and bhí sin eh iontach iontach suimiúil mar ehm ní amháin bhí mé ag cruthú eh suíomhanna idirlíne bhí mé ag cruthú eh

so is rud iomlán nua atá i gceist agus measaim laistigh de 20 bliain beidh mórchuid den airgead atá ag bogadh timpeall na háite ar líne, beidh sé ag obair ar an airgeadas díláraithe seo.
Sin an-shuimiúil agus I suppose sin an rud faoi ná go bhfuil Go raibh deis agat oibriú i rud éigin nach raibh déanta agat sa choláiste agus tháinig an deis sin as a bheith bainteach le le comhlacht éigin nó go raibh tú ag oibriú leo. So I suppose d'aon mac léinn atá ag féachaint ar seo anocht is is rud é go bhfuil cúrsaí ó thaobh ríomheolaíocht de ag bogadh chomh tapaidh sin agus go mbeidh rud éigin atá ar siúl san ollscoil faoi láthair go bhfuil sé chomh difriúil ó cad tá i mbun sna eagraíochtaí ina mbeidh sibh ag oibriú leo agus d'aon duine atá um, suim acu dul i mbun cúrsaí um, ríomheolaíocht agus códú agus um, a chúrsaí mar innealtóir bogearraí, mar a dúirt tú, agus tusa ag dearadh na suíomhanna idirlíne, is saol é go bhfuil sé ag bogadh chomh tapaidh, b'fhéidir go mbeidh, tá postanna nua a mbeidh ag teacht amach nach bhfuil ann faoi láthair. Ach ansan Oisín, bhunaigh tú do chomhlacht féin, Kind Software, agus sin rud. ollmhór. So an féidir leatsa b'fhéidir léiriúchán a thabhairt dúinn ar conas a tháinig sé sin agus cárbh as a tháinig an smaoineamh agus I suppose fair play duit as ucht do chomhlacht féin a bhunú chomh maith.
Go raibh míle. Cinnte, bhuel. Thosaigh mé, bhí an mí-ádh orm, bhí ar an comhlacht mé a ligint saor ag tús an pandemic, bhí orthu like athrú bun like bun go barr a chur ar an comhlacht so nílim ró buartha faoi sin ach ansin bhíos ag smaoineamh an rachfá ag lorg post nua nó cad a dhéanfá

thosaigh mé ag cruthú cód agus suíomhanna idirlíne chun cur le chéile chun earraí a chur ar an airgeadais díláraithe seo ar an mblocshlabhra. Bím ag obair i gcomhair roinnt comhlachtaí móra sna Stáit Aontaithe. Faoi láthair tá roinnt de na ríomhchláir go bhfuil cruthaithe agam ag socrú cúpla milliún euro de airgead atá ag rith ar an mblocshlabhra ag tuilleadh beaganín interest so tá sé iontach suimiúil. bheith i gceannas ar mo comhlacht féin agus ag kind of smaoineamh suas céard atá ag teacht. Yeah, tá rioscanna ag roinnt leis cinnte ach um, I suppose an, an, an raibh tú buartha agus tú ag tosnú amach do chomhlacht féin agus tú um, ag- agus bhí taithí agat a bheith ag, ag oibriú san réimse sin obair ach an raibh tú buartha ag an am céanna um,
Yeah. Cinnte bhíos buartha? Níl sé níl sé éasca ar chor ar bith comhlacht a chur ar bun. D'fhoghlaim mé an t-uafás faoi an próiseas amháin ach b'fhiú é i mo thuairim. Táim iontach sásta tar éis like feiscint conas a n-oibríonn. an taobh den chomhlacht nach bhfaca mé mar innealtóir, mar innealtóir like fanaim just dír, táim dírithe like ar an cód amháin ach anois bím you know buartha faoi uh, na cuntaisí is an dlí is uh, chuile chuile rud chun an fhírinne a rá so um, táim sásta faoi an méid gur fhoghlaim mé faoi agus uh, bainim a lán like like taitneamh as you know an obair a chuirim isteach, tá sé dom fhéin fiú i mbliana tá sé iontach deacair coimeád ag obair agus coimeád muiníneach ach nuair atá toradh do chuid oibre duit fhéin tá sé
Cinnte, no ar fheabhas agus I suppose ag smaoineamh ar tánn tú an méid obair a chuireann tú isteach gheobhaidh tú an dea-toradh amach.
Yeah, cinnte agus tánn tú ag cur na blocanna le chéile céim ar céim. Oisín, I suppose an an bhfuil aon comhairle agat do daltaí meánscoile agus iad ag iarraidh dul i mbun cúrsaí ríomheolaíocht ó I suppose an inspioráid a fuair tú ó do thuismitheoirí nó an taithí a fuair tú laistigh den chúrsaí meánscolaíocht agus san choláiste? Yeah, an rud a déarfá ná má tá suim agat sa ríomheolaíocht, molainn é. Ná bí róbhuartha faoi ag foghlaim é sa choláiste nó cén cúrsa ina dhéanann tú don chuid is mó, mar a dúramar níos luaithe. Bíonn tú ag foghlaim é like i do am saor, bíonn tú ag cruthú like eh, rudaí duit féin agus foghlaim tú, foghlaíonn tú like mórchuid de de conas em, an ríomheolaíocht a dhéanamh like i do am saor. Em, chomh maith leis sin, mholfainn like pioc rud éigin go bhfuil suim agat an- like ionat, tá an spás iontach mór like d'fhéadfadh tú

ag feiscint rudaí nua ag fás like thart timpeall ort umm ach yeah déarfá like umm tá ríomheolaíocht ionta leathan tá an t-uafas laistigh like ann níl sé mar an gcéanna ag gach aon duine agus umm just smaoinigh faoi, you know, like, tá cosúil air tá an t-uafás rudaí go go bainfidh tú taitneamh as más más mian leat. Cinnte, yeah. No, sin an-chomhairle Oisín agus ceapaim féinig chomh maith, like, tá na deiseanna gur féidir leat a fháil as réimse leathan den ríomheolaíocht chomh oscailte, b'fhéidir go bhfuil, suim agat i rud amháin agus b'fhéidir go raghfá isteach ann agus go n-osclaíonn sin na doirse go dtí cúrsaí eile chomh maith. Agus mar a luamar níos luaithe, ó thaobh an ríomheolaíocht de, chuaigh tusa go dtí Ollscoil Bhleá Cliath agus le linn do chuid ama ann bhí tú bainteach leis an nGaeilge chomh maith. So Oisín, an bhfuil aon, an bhfuil aon moltaí agat ar, I suppose, cúrsaí, Gaeilge de agus na deiseanna atá ann chomh maith do sna mic léinn amach anseo ar nós na cinn a fuaireamar nuair a bhíomar in Ollscoil Bhleá Cliath.
Bhuel yeah cinnte cuir déan like breathnaigh ag lorg scéimeanna cónaithe má go háirithe má bheidh ort bogadh as an bhaile chun dul ar an choláiste. ach fiú seachas sin mholfainn cinnte fan fan bainteach leis an Ghaeilge ar an ollscoil. Tá um yeah tá an t-uafas le déanamh laistigh den Ghaeilge um agus like ní níl sé ábhar amháin uh tuigeann tusa é sin like tá an t-uafas gur féidir leat